aw ni ce aw ka danaya la aw bisimila yelen jɛmu kɔnɔna na ko su tɛ ko mɔgɔ ni dɔnko cɛ wa deliko o fɛnɛ bila ka gɛlɛn dɔnkili ɲɛgɔn ye an wulila an deliko la ka aw baro ka tila ka aw kalan k'a to fo aw siginnɔ la a y'a fɔ ko yelen jɛmu kan o de la yelen bɛ hakili jagabɔ kɛ ka sijɛw ta sijɛ min bɛ jamana kɔnɔ n'a bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen nafa o hukumu kɔnɔna na bi an bɛna kuma kuma thème belebele saba kan thème fɔlɔ ye jumɛn ye ko tɛrɛn ka bɔ bamakɔ ka taa fo kayi tɛrɛn sifilɛla hakilina jumɛn bɛ o ko la n'ala sɔnna ma an bɛna da don o la ka kuma o kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ mahmoud dicko eh, commémoration ni o ye le 10 le 11 ani le 12 juillet maa minnu binna o ko kɔnɔna na donc commémoration senfɛ a bɔra a ye point de presse dɔ kɛ hakilina dɔw dira olu kɔnɔna na an bɛna hakili jagabɔ kɛ o fɛnɛ kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an b'a dɔn waati in na diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ko gɛlɛya bɛ yen nɔ ni o ye carburant ko gɛlɛya ye gɛlɛya ko a tɛ ka sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko guerre min bɛ russie ani ukraine ko de kɛra a sababu ye ayiwa mali yɛrɛ kɔnɔ ko ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kunna doni na an kan ka se ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ an kan ka labɛn jumɛn sabati ka bila a ko ɲɛ o bɛna kɛ an ka bi hakili jagabɔ kɛ ye ko maa baro ɲɔgɔn o de bɛ baro diya walasa ka se ka o baro kɛ an ka ci sera maa fila ma a fila bɛɛ ye kunnafonidila ye u ka se k'u hakili jagabɔ kɛ a ko kan maa fɔlɔ ale ye El Bechir Thiam ka bɔ Mali Actu la monsieur Thiam i bisimila. Eh, Kunta ka i fo eh, nin waati in na ka Horon TV maa fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ nin waati in na eh, Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka foli lase eh, bɛɛ lajɛlen ma i ye wele bila an ma bi a diyara an ye k'an ka na hakilinata fɔ i ka thème sugandili ninnu na eh, bonya belebele don an bolo eh, an bɛ i fo la kosɛbɛ. maa welele filanan ale fana tɛ dunan ye an ka kɛnɛ in kan ale ye madani sangare madani sangare ɲɛta i bisimila awa sidi kunta i y'a fɔ cogo min na an bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo eh, i y'an wele eh, kɛnɛ min kan kɛnɛ eh, dugulen don an tɛ dunan ye kɛnɛ in kan an bɛ dugawu kɛ kuma min bɛna bɔ an da a ka kɛ tiɲɛ kuma ye a kana kɛ jamana ci kuma ye a ka kɛ jamana jɔ kuma ye merci beaucoup d'accord ayiwa foli tɛmɛnen kɔ an bɛ don an ka thème fɔlɔ kɔnɔna na ni o ye tɛrɛnko ye ayiwa a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ cogo min na tɛrɛn ko kɔni a kun jɔlen don a bɛ san damadɔ bɔ mais kɔsa in na dɔgɔkun tɛmɛnen an y'a ye ko tɛrɛn kɔrɔlen fila bɛ yen nɔ kunkolo fila o réparé la u taara u sifilɛ ayiwa sifilɛ in donc hakili jagabɔ jumɛn kan ka kɛ o ko la an b'a daminɛ eh, monsieur thiam na tɛrɛn ko kɔni a kayi jamana mara bɛɛ kɔni jama bɔra jama ye tɛgɛrɛ fɔ mɔgɔw nisɔndiyara ayiwa ko tɛrɛn sifilɛla e hakilina ye jumɛn ye nin ko in kan ayiwa kunta i ka ɲininkali diyara n ye déjà eh, sani n ka kuma i n'a fɔ kunnafonidila yɛrɛ n bɛ kuma i n'a fɔ eh, kayika n bɛ kuma i n'a fɔ cheminot den arayi kɛrɛfɛ sigibaga n bɛ kuma fana i n'a fɔ eh, collectif sauvons les rails tɛrɛn jɔlen kɔfɛ maa minnu wulila ka wulikajɔ k'a kɔnɔna la n b'o sigibagaw fɛ n b'a kɛlɛkɛbagaw fɛ i b'a ye k'a fɔ ko eh, tɛrɛn min ni an bɛ a ka kuma la a jɔli kun kɛlen don kɔlɔlɔba ye degunba ye arayi sira ninnu fɛ donc depuis a jɔ waati n'a kuma fɔra k'a bɛna wuli maaw kun dara la mais tuma caman kumaw bɛ fɔ a kumaw bɛ tila ka bila i b'a ye k'a fɔ ko a jigilatigɛ barika bonyara ɛ kunta ne yɛrɛ ye taa ni ka segin saba bɛɛ kɛ arayi sira in fɛ ni cheminot ka lafasatɔn yɛrɛ n'u ka syndicat ye ne n'u ye sira a trajet kɛ mobili fɛ ka taa ɲɛf'u ɲɛna k'a fɔ ko baaraw bɛ sen na train sira in kan ka wuli chaque fois n'a mɛnna ko cheminot ninnu kan ka na i b'a ye k'a fɔ ko jama de bɛ bɔ ka taa kunbɛli la ka t'u sigi k'u kuloma da u jigi hakili sigilen don k'a fɔ ko kibaruya duman bɛna da u kulo kan kibaruya duman dara u tulo kan bon ala nana a kɛ a ka na ye eh, mansin fila 2205 ani 2207 eh, cc 2205 cc 2207 i b'a ye k'a fɔ ko eh, an ka techniciens 100% compétence malienne i b'a ye k'a fɔ ko français ma na russe ma na américain ma na maliyɛnw mali ekɔlidenw minnu formé minnu ye baara kɛ chemin de fer kɔnɔna la dɔw yɛrɛ bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ yɛrɛ la mais o bɛɛ la u seginna ka na ka na jamana ka wele lamɛn ka na k'a ye ko gɛlɛya bɛ kayi siralamɔgɔw kan k'u u jɔyɔrɔ bɛ o degun tali la u seginn'u kɔ ka na u bolo bila baara la i b'a ye k'a fɔ k'o nana kɛ sababu ye ni mansin fila ninnu wulila ka jɔ u sen kan mansin ninnu nabɛnnen i b'a ye k'a fɔ ko aramu fana tun bɛ train gare la n' o ye wagon ye maaw bɛ don min kɔnɔna la ka voyager o fana kun jɔlen bɛ train gare kɔnɔna la o tun tiɲɛnen don i b'a ye k'a fɔ k'u taara fɛɛrɛ kɛ ka o fana sama mais hali o fana samali la kunta maaw ma da la maaw ko ko propagande don maaw b'a la k'a fɔ ko non nin bɛ ka kɛ walasa ka se ka tɔgɔ ɲini fɛn na mais kunnafonidila chaque fois n'a bɛ kɛ an bɛ taa ka taa a sun kɔrɔ ka ɲininkali kɛ aw bɛ nin baara min na yalima propagande don a yalima baara yɛrɛ yɛrɛ de don kunta ne yɛrɛ tun bɛ min ye n bɛ min mɛn a tɛ se ka lakali anw ye cogoya yɛrɛ la k'a fɔ k'i b'a dabiri a kun kan n'i y'o kɛ cogo cogo kunta an bɛ se k'a ye ne kɔni kun ɲɛ b'a la k'a fɔ ko tiɲɛ la baara bɛ ka kɛ jigisigi tun bɛ yen nɔ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko nin waati la a bɛ ban parce que i b'a ye k'a fɔ ko pièce dɔw bɛ yen nɔ olu kun sɔrɔli gɛlɛyalen don kosɛbɛ hmm. mais olu pièces tilala ka sɔrɔ eh, fɛn na eh, eh, u tilala ka sɔrɔ u donna mansinw na hmm, donc essai min kɛra tantɔ kunta i b'a ye k'a fɔ ko a diyara mɔgɔ ye parce que essai fila don k'o fana différencier mɔgɔw ye ah essai fɔlɔfɔlɔ kɛra mansin fila de bɔra k'u kun da nɛgɛla kan hmm. o de maintenant u dilanna atelier la u y'u brancher mansin subahana mansinw na u bolo yen nɔ k'u ka puissance lajɛ u yɛrɛ kun sigilen bɛ ni puissance min ye u b'a ye k'a fɔ ko mansin ninnu tɛmɛna o puissance kan mais atelier kɔnɔna t'a bɔ parce que a tɛna dilan ka to atelier kɔnɔ n'a dilanna f'a ka boli de donc u y'a labɔ maintenant ka taa a senfilɛ nɛgɛla hali o la mɔgɔw y'o kɛ propagande ye mais i b'a ye k'a fɔ ko u ye essai min kɛ nɛgɛla o essai de ɲana o de y'a to u y'a kɔrɔbɔ k'a fɔ k'u bɛ aramu tugu a la situation réelle situation réelle ka aramu tugu a la ka technicien don a kɔnɔna la parce que baara caman kɛra mais caman tora halisa donc technicien bɛ don olu b'a kɔnɔna la ni a bɛ ka boli u bɛ mankanw lamɛn u bɛ wagon jateminɛ u bɛ train sira arayi u bɛ arayi jateminɛ u b'a lajɛ maintenant baarani jumɛn bɛ yen nɔ maintenant ko minnu kan ka lakilen techniciens sigikun ye a kɔnɔna la walasa ka se ka olu jateminɛ i b'a ye k'a fɔ k'u y'o tali min kɛ kunta ne yɛrɛ ma se ka garisigɛ sɔrɔ ka taa a voyage la nka n y'u kunbɛn kita kati n y'u kunbɛn kati machine mankan n y'a lamɛn ni ingénieurs fana kumara kɛnɛ kan yen nɔ eh, fɛn min b'a la jigituguba don eh, kunta eh, mm. a sira yɛrɛ fɛ i b'a ye k'a fɔ ko cɛkɔrɔba caman bɔra musokɔrɔba caman bɔra u ni ɲɛji kunta o tɛ ne siɲɛ fɔlɔ ye ka o mɛn o tɛ ne siɲɛ fɔlɔ ye parce que mm, collectif sirako eh, Sauvons le rail yɛrɛ la anw yɛrɛ ye bɔli dɔ kɛ train nɔfɛ o y'a sɔrɔ a jɔra ka eh, waati jan kɛ a ka bɔli fɔlɔ min kɛr'o kɔfɛ kunta cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ni ɲɛji de bɔra k'olu yɛrɛ tun bolo ko ala ka wele bɛna s'u ma ka sɔrɔ u ɲɛ tɛna da kulun nin kan ok ayiwa b'a to eh, madame Sangare an bɛna ɲininkali kelen k'i la train kɔni sifilɛla i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na mais bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko ni maa min y'i muso sɔrɔ file fiyɛ la n'i ye mɔgɔ wɛrɛ da mɔsɔnnen i bɛ siran an y'a ye fanga tɛmɛlen kɔnɔ train tilala ka bɔ tan cogo in na ko k'a sifilɛ tuguni mais o kɔfɛ an ma kunkan wɛrɛ mɛn tilala ka n'a fɔ tuguni ko train kura dɔ commandelen don Afrique du Sud cette fois ci est ce que an bɛ se k'a fɔ nin ye train sera an bɛna fɔ ko tare tare o bon Sidi ne bɛ min fɔ dɔrɔn o ye philosophe dɔ ka kuma kɛ la pratique est le seul critère de la vérité eh, tiɲɛ critère kelen pe de bɛ tiɲɛ na o de ye k'a waleya donc o hukumu kɔnɔna la bon ne ka jate la eh, n kun gananen don o ma se kaleli la n'i ye fugulan bɔ a bɛ dɔn mais k'a fɔ ko eh, IBK wagati l'a kɛra mm. donc parce que u train ka campagne wagati donc bɛɛ malien bɛɛ b'a seereya u taara munumunu kɛ ko tɛrɛn bɛna wuli sirisi tigɛɛrɛ ni fɛn fɔra a jɔra an ma fɛn mɛn bilen wa essayement in tɛ o laɲini ye fɛn kelen de ye o parce que sidi ni i bɛ kuma réseau la i bɛ kuma jabara la diɲɛ bɛɛ kulo b'i kan na donc i bɛ kuma de fɔ pour que jamana mara bɛ maa minnu bolo donc u bɛ se ka fɛn kɛ fɛn minnu bɛ n'a bɛ se ka encourager u bɛ se ka baara kɛ baara min bɛ se ka jamanadenw munafan hukumu kɔnɔna la k'a fɔ essayement min kɛra nɛgɛla walima essayement ka nɛgɛla ɲɛfɛ bon sidi ne t'o kɛ koba ye quoi o tɛ quoi essayement tɛ donc il faut que an malidenw mɔgɔ minnu bɛ Kayi sira kan parce que an yɛrɛ ye dɔ kɛ Kayi an ye san naani kɛ Kayi an yɛrɛ ye voyage min na kɛ Kayi o y'a sɔrɔ an bɛ an ye a bɛɛ lajɛlen kɛ tɛrɛn kan mɔgɔ minnu bɛ Kayi kɔnɔ tɛrɛn mana wuli a bɛ kɛ mali a bɛ mali yɛrɛ ka économie rehausser kɛrɛnkɛrɛnnenya Kayi f'olu ka tɛrɛn wulilen de ye essayement tɛ dɛ ka tɛrɛn wulilen a ka kɛ sira kan kalo kelen kalo fila san a banna sinon e, Sidi n'a fɔra essayement na jama ka bɔ ka bɔ télé ni fɛnw na Sidi ne ka jate la dɛ bon nin ça tout ça ça ne veut rien dire parce que mun na nin kɛra ka tɛmɛ parce que et puis sɔn an bɛ min fana fɔ jamana marabagaw ye c'est à dire il faut que fɛn dɔ de bɛ yen u ko o bila jamanadenw hakili kɔnɔ o ye jumɛn ye il faut pas que sidi il faut que ka ka a bila jamanadenw hakili kɔnɔ an bɛ baara la ninnu ye baarakɛla o fɛn tɛ o ni baara kɛla a bɛ ye donc ne kɔni ka jate la baaraba yɛrɛ ne ka jate la essayement in ça ne veut rien dire c'est insuffisant bon ne t'a consi ne yɛrɛ fɛ essayement yɛrɛ tun médiatiser kun tɛ parce que mun na min bɛ médiatiser tɛrɛn wulila bi tɛrɛn ko kɔni sigira sen kan bi fo ala mana min kɛ sa a banna parce que ni ɲɔgɔnna delila ka kɛ ka tɛmɛ o de y'a to eh, sidi an ma hakili sigi ko ninnu fɛ ko an tɛ girin kow la koyi an tɛ girin girin an bɛ taa dɔɔnin dɔɔnin de ka jateminɛ kow la mais essayement na k'a fɔ fan bɛɛ minisiri ni fɛnw taara ka médiatiser ainsi de suite donc non o tɛ an bɔ an ja kan o t'a yira k'a fɔ k'a fɛn na n'a kɛra u y'u ka kɛta kɛ n'a kɛra u ka kɛta kɛ parce que a bɛ ka kɛ ni jamanadenw ka nafolo de ye u fana nakun de don e eh, minisiri i bɛ kɛ minisiri de ye ka dilanni kɛ i bɛ kɛ perezidan de ye ka dilanni kɛ donc n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn o de ye nin ye sidi donc ni tɛrɛn in ko sigira sen kan a bɛ kɛ sababu ye jamana ɲɛtaa bɛ sabati a bɛ kɛ sababu ye kayi yɛrɛ économie bɛ rehausser mais fɛn min kɛra l'autre jour sidi o tɛ preuve ye k'a fɔ ko tɛrɛn wulila dɛ an ka an tɛ technicien ye a bɛ minɛn sanna minɛn ma san an t'o dɔn an jamanadenw bɛ min dɔn dɔrɔn ka don tɛrɛn kɔnɔ tɛrɛn ka se an seyɔrɔ la o bɛ se ka kɛ cogo cogo ka kɛ o cogo la a kɛ to la sa ayiwa d'accord o b'a to an bɛna caman yɔrɔ a yɛrɛ kayi région mɔgɔ ye tɛrɛn kɔni a bɛ kayikaw ni kan kosɛbɛ ayiwa an kɔni y'a ye a fɔra ko locomotive kura dɔw commandera ka bɔ irisi jamana kan mais olu ma se yan ninnu kɔni sifilɛla fɔlɔ mais est ce que e yɛrɛ bolo an bɛ waati min na sisan ninnu tɛrɛn ninnu bɛna se ka mago ɲɛ i n'a fɔ a tun bɛ ka mago ɲɛ quatre vingt kɔnɔna cogo min na an dun diɲɛ évoluera et puis mansinmafɛn kuraw de bɛ yen nɔ hali taabolo kuraw de bɛ mɔgɔ sen teliyara fana tɛrɛn modèle kuraw bɛ yen est ce que nin kɔrɔlen ninnu bɛna se ka laɲini sabati
ɛɛ ninnu filɛ tantɔ u ka laɲini u ka sabati n'u kana sabati a bɛ dépend gouvernement transition ɲɛmɔgɔ ka engagement na halisa ka relance k'a soutenir parce que baarakɛlaw k'a ta eh, ibrahim mayiga ni o ye eh, société patrimoine ferroviaire directeur ye eh, fo ka taa se eh, a ka jalo ninnu minnu bɛ eh, atelier centre de korofina olu y'u se kɛ u y'a yira k'a fɔ ko ni a ye dara an na an bɛ se ka kabako lamaga u ye mansin lawuli ka jɔ u sen kan compétence malien n y'a fɔ ka d'a kan ah mais pour que u kana jɔ rechange ko de don dɛ ne ka jakarta bɛ n bolo ɛ ni ne ye n to a boli la n tɛ entretien k'a la a mɛna a jara a bɛ jɔ dɛ mansinmafɛn fana bɛ ten cogo de la ni état tora k'u soutenu pièces de rechange sanni na état ka u soutenu en tout cas relance yɛrɛ dɛmɛli la i b'a ye k'a fɔ ko nin bɛ wuli parce que minnu commandera tɛrɛn fana tɛ o fɛn ye k'a fɔ ko i bɛ mobili commander eh, kalo kelen kalo fila a b'i fɛ yen nɔ tɛrɛn t'o fɛn o tɛrɛn volume ka bon ma et puis i b'a ye k'a fɔ ko anw ka trafic ko la anw bɛ retard la dɔɔni parce que hali an ka arayi dimension a tɛ dimension normal kɔnɔna la tuguni donc minnu bɛ commander sisan il faudrait k'olu ka se ka adapter anw ka sira kɛcogo la ou bien anw ka sira kɛcogo ka adapter mansin kura minnu bɛ yen nɔ tɛrɛn kura minnu bɛ yen nɔ sisan donc o baaraw bɛ ka se ka kɛ mais san'o ka kɛ au moins nin minɛ i k'a bila i da o ka fisa n'i da lankolon ye tɛrɛn ka nin wulili min filɛ nin ye

ɛ san caman mɔgɔw tɛ ka tɛrɛn bolitɔ ye sisan fɔlɔ tɛrɛn bɛ boli a tan fila waati min na n'i sɔrɔla arayi ma bolimafɛn na i b'i ralenti parce que i b'a dɔn k'i sera arayi ma tɛrɛn bɛ se ka tɛmɛ à tout moment bon ni mɔgɔ faman'o lamɛnli ma il faut qu'il y ait un communiqué mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko aa tɛrɛn kun jɔra a mɛnna mais activité bɛ ka commencer ka daminɛ donc nin don yɛrɛ a kan ka tɛmɛ nin trajet fɛ a bɛ kɛ sababu ye maa minnu bɛ communiqué kuma mɛn hali n'u bɛ ka u ka taama sen n'u ye arayi ye u b'u sen suma k'a fɔ ko a fɔra essai dɔ kun kan ka kɛ tɛrɛn bɛ se ka tɛmɛ à tout moment donc o bɛɛ bɛ se ka fɛn caman gɛlɛya caman kunbɛn mais i b'a ye k'a fɔ ko a kuma fana fɔra mɔgɔ bɛ fɛ ka taa la dun yɛlɛ n'a sɔrɔ ne tiɲɛ don donc o fana kunnafonidila ka baara ye ka taa ka taa i ɲɛ da a kan k'a kibaruya ɲini k'a lase eh, bɛɛ lajɛlen ma sinon 22 eh, 05 22 07 olu dilanna mais x1 x2 n'o o ye ma jɛw ye olu fana bɛ yen nɔ olu fana baaraw fana kan ka daminɛ olu baara fana kan ka daminɛ sabu y'a fɔ ko e ta jɔyɔrɔ b'a la e ta ye camankɛ kɔsɛbɛ tsi ɲɛmɔgɔ u ye camankɛ mɛ mɔgɔ bɛ fɔ nasɛbɛ kunta a sayi fɔ de di a sinzari se a pati a sinzari a jo se a pati a jo i bɛ ka fanga fana bɛ foni kɔnɔna la parce que i bɛ ka fanga de kɔnɔna la pdsansi n'o taara wolo nin na o e bolola i bɛ ka fanga de kɔnɔna la o y'a sɔrɔ i bɛ li ale de ye ministre des transports ye et c'était un ministre vraiment compétent très très engagé dans, pour la relance du trafic ferroviaire donc u tɛ yen bi an yɛrɛ ibk fanga critiquer an y'a kɛlɛ mais min fana ɲana fo k'o fana fɔ a baara daminɛra olu tile la l'état est une continuité ala nana a daminɛw waleya nin transition kɔnɔna la an bɛ ibk fanga fo o la an bɛ transition ɲɛmɔgɔw fana fo u ka u continuité la et k'u encourager halisa u ka nin eh, baara in u ka encourager jusqu'à présent d'accord ayiwa eh, madame sangare ko ni mɔgɔ y'i binkun dɔn a bɛ kɛ sababu ye i b'i kisi i binni wɛrɛ ma tɛrɛn kɔni an y'a ye a kɔni kun jɔra parce que kuma caman b'a jukɔrɔla na ayiwa a bɛ fɛ ka wuli sisan cette fois ci n'a bɛna wuli an kan ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ surtout a kun fɔra tɛrɛn kun bɛ bolila ten de a bɛ ka kɛ boli gansan ye ten mais nafolo kun tɛ ka sɔrɔ ala ni ka kɛ sababu caman ye yuruguyurugu siraw b'a la ale ni caman bɛ voyager wari tɛ sara ale n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw n'an bɛna na a kura daminɛ e yɛrɛ bolo an kan ka labɛnw jumɛn sara wasiri an ka sa ma n balimakɛ bɛ kuma kelen fɔ n bɛ fɛ ka dɔ fɔ yɔrɔ la o jumɛn a ye médiatisation ko min fɔ ne b'a fɔ ko non eh, médiatisation a dabɔra a kama parce que n balimamuso yɛrɛ en tant que ministre de transport n'o ye eh, madinɛ tarawele i y'a faamu n'o ye dauru furumuso ye ale tun bɛ kɛnɛ kan minisiri bɛ taa yɔrɔ min na a kɔni b'a dɔn minisiri kɔni mana taa média kɔni délégation c'est fait exprès mais communication don mais min fɔ ne ko ko nin kɛra ka tɛmɛ i y'a faamuya nin kɛra ka tɛmɛ donc nin t'an bɔ an ja kan parce que il faut que sidi anw ni kunnafonidibagaw ye ça fait il faut que an ka jɔyɔrɔ dɔ de ta o jɔyɔrɔ ye jumɛn ye nin t'a yira k'a fɔ ko tɛrɛn bɛ wuli nin t'a yira k'a wulila min b'a yira u ka a contraire de yira an na o kɔrɔ dans un ou deux mois tɛrɛn ka wuli tɛrɛn ka boli tɛrɛn ka boli n'a ma boli donc maintenant min kɛra IBK wagati ani sisan ka wagati a bɛɛ kelen parce que an b'a fɛ ka an b'a miiri u bɛ ka nin kɛ de k'a yira k'a fɔ k'u bɛ baara la donc o ye kelen ye min fɔ tɛrɛn jɔra fɔlɔ kun min na kun dɔnnen don parce que o tɛ tɛrɛn dɔrɔn dɛ o ye mali yɛrɛ entreprise privée bɛɛ ye a tɛ jɔ dɔw la dɛ parce que la mauvaise gestion a gérer cogo de man ɲi parce que wagati min na an yɛrɛ bɛ taa tɛrɛn na kaye sidi y'a ye k'a fɔ tɛrɛn kɔnɔna i bɛ duga dɔn dugaba dugaba kamantan i ye duga tɔgɔ duga y'a kuma mɛn duga tɛ dɔwɛrɛ dɛ c'est-à-dire mɔgɔ minnu ye tɛrɛn bolilaw ye mɔgɔ minnu bɛ n'u bɛ ka tɛrɛn boli ani mɔgɔ minnu bɛ tɛrɛn baaraw la bɛɛ lajɛlen bɛ i ka mɔgɔ de ladon n'o y'a sɔrɔ i kan ka waa fila sara i bɛ waa kelen olu b'a bila u kun i tɛ biye ta maintenant n'i donna contrôle mɔgɔ minnu kan ka contrôle kɛ n'olu yɛrɛ gérer la ya contrôle ma nɔgɔ bon ni contrôle ma n'a jiginna yɔrɔ la u b'a fɔ aw ka jigin n'aw jiginna contrôle bɛ k'a sɔrɔ a t'a kɔnɔ donc a nana kɛ ten tɛrɛn bɛ taa ka sigi foyi tɛ sɔrɔ fɛn yɛrɛ tun bɛ sɔrɔ min na dɔɔnin o de ye marchandise sinon marchandise ka passager foyi donc o ye ni a relance kɛra pour que a ka durer an ka tiɲɛ fɔ dɛ a ka durer il faut a ka gérer ka ɲɛ parce que hali ni État y'i se kɛ ka na ni minɛn ni fɛn bɛɛ ye il faut que entreprise k'a yɛrɛ balo de k'a jɔ n'a yɛrɛ a bɛ jɔ n'a yɛrɛ cogo di il faut la bonne gestion mɔgɔ minnu bɛ bila ɲɛmɔgɔya la ani mɔgɔ minnu bɛ ani passagers ani fana a mécaniciens donc u bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ k'a ɲɛ n'o kɛra tɛrɛn bɛ se k'a yɛrɛ sara bon tɛrɛn kɔni mana sigi sen kan a bɛ kɛ sababu ye jamana économie bɛ fɛn ka ɲɛ très bien donc n bɛ ka min fɔ ni ala y'a kɛ ni relance kɛra donc ni minnu janto nin fɛn ninnu na a bɛ kɛ sababu ye kaye yɛrɛ économie bɛ rehausser o économie mana rehausser mali économie fana ɲɛtaa bɛ sabati mais k'a fɔ k'a bolila dɔn tuguni ɛɛ k'a fɔ u ɛɛ u taara munumunu munumunu kɛra ɛɛ kaye kan na ou bien ka munumunu kɛ nɛgɛla kan na d'accord o tɛ fɛn jira an na donc an b'a sigi k'u filɛ fɔlɔ o kɛra IBK ka wagati la fo bɛɛ content na. a ye mɔgɔ permettre fo mɔgɔw taara mɔgɔw ye campagne kɛ a ye o ye kelen fana logement social fana e yɛrɛ b'a kala ma parce que i ma an sɛgɛnna quoi an sɛgɛnna propagande la ani communication la maintenant IBK waati logement social clé dira k'a clé di o y'a sɔrɔ a ban ka diya parce que y'a sɔrɔ o campagne sɔrɔ a la donc maintenant an bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn il faut que jamana baara jamana baara de don donc ni fɛn min ye tɛrɛn ko ye fɛn min ye tɛrɛn wulila sidi sɔsɔli t'o la o n'a wulila ɛ mɔgɔw bɛ mɔgɔw bɛ don a kɔnɔ kalo kelen tɛ kalo fila tɛ kalo saba badabada don donc en tant que journaliste an b'a fɔ ministre min ye transport ma ani jamana mara bɛ maa minnu bolo donc tɛrɛn kɔni a ma wuli fɔlɔ dɛ en tant que ni voyage ma daminɛ o la nin tɛ foyi jira an na a bɛ se ka kɛ siri filan bɛ kɛ a bɛ se ka kɛ tɛrɛn u bɛ ko dɔw sigi sen kan a dan tile kelen pe u bɛ tile fila a tɛ tɛmɛ o kan mais pour que a ka kɛ sɛbɛ sɛbɛ yɛrɛ ye fo a ka bila sira kan ayiwa d'accord tɛrɛn voyageur ani tɛrɛn marchandise parce que b'a ko ko tɛrɛn voyageur n' dabɔra o ye cas social yɛrɛ de ye quoi normalement yɛrɛ ale ma dabɔ tɔnɔnɲini yɛrɛ kama mais au moins n'a bɛ boli fana mɔgɔw ka biye ta biye wari minnu bɛ ta a ma dabɔ tɔnɔ ɲini kama c'est vrai mais faut que biye wari fana ka se ka entretien kɛ ka se ka carburant fana eh, fɛn fɛn assurer a ye dugako kuma fɔ tɔnɔ ma bon hali anw yɛrɛ ye cheminot den eh, waati min an denmisɛnnama don ni fa ye cheminot ye cheminot denw eh, cheminot musow fɛn dɔ bɛ ta dɔn ko permis donc permis bɛ u la voyager demi tarif tun bɛ a la waati dɔ la fo ka n'a kɛ fu yɛrɛ mais b'a k'a fɔ ko yuruguurugu nana jɔyɔrɔ sɔrɔ ko bɛɛ la ko bɛɛ damatɛmɛna hali mɔgɔ min tɛ cheminot masumamɔgɔ ye mm, b'a ye permis bɛ ta ka d'olu bɛɛ ma k'a bɔ o bɛɛ la hali minnu ka baara bɛn n'o lakana ma tɛrɛnda la n terilakaw n jɛɲɔgɔn polisiw a tɛ taa k'u to donc bɛɛ nana don dugata la à tel point que a tun bɛ kɛ ne yɛrɛ ɲɛna à tel point que mɔgɔ kelen ka duga mɔgɔ kelen bɛ se ka mɔgɔ mugan ta ka don tɛrɛn kɔnɔ a mɔgɔ mugan bɛɛ bɛ kɛmɛ wɔɔrɔ kɛmɛ segin waa kelen saralen donc u bɛ don ka taa taa u sigi fɛn na ara sira fɛ u bɛ jigin mais a wari bɛ ka taa ale dufa la mais wagon marchandise o de bɛ entreprise da balo parce que o de bɛ minɛnw ta jamana ni jamana o de bɛ minɛnw ta mali ni sénégal ni ɲɔgɔn cɛ hali port minɛnw ni ala an ka minɛnw sɔngɔ bɛ nɔgɔya n'a bɛna tɛrɛn fɛ a sɔngɔ bɛ nɔgɔya parce que mobili fɛ il y a tellement de contraintes mais tɛrɛn na il y a la sécurité la fiabilité donc minɛnw bɛna na tɛrɛn fɛ a bɛ minɛnw sɔngɔ nɔgɔya a bɛ économie la wa a ka ɲi jamana yɛrɛ ma hali insécurité min bɛ an ka sira ninnu fɛ a bɛ dɔ bɔ a la a bɛ kɛ sababu ye hali an ka gudɔrɔn ninnu yɛrɛ bɛ si caman sɔrɔ parce que influence b'u kan kojugu gros porteurs bɛ gudɔrɔn kan kojugu bon ni tɛrɛn nana sisan a bɛ kɛ sababu ye c'est à dire a nafa tɛ fɔ k'a ban c'est la distraction aussi d'accord voilà et puis social yɛrɛ fɛnɛ la ka tɛrɛn voyageur ka min fɛnɛ sinsin i b'a ye k'a fɔ a bɛ mɔgɔw don ɲɔgɔn na parce que tɛrɛn voyageur sababu la furu caman sɔrɔla sira in fɛ dɛ mɔgɔ dɔw y'u to bamakɔ ka muso furu hali tukoto ninnu kɔnɔna la mm, dɔw y'u to kayi ka muso furu jamu mayina ninnu kɔnɔna la bon i b'a ye k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya teriya sira baaraɲɔgɔnya sira olu caman sɔrɔla arayi sira in fɛ minnu taara wolo fɛnbaw la fo mɔgɔw ye ɲɛ sɔrɔ a la kosɛbɛ donc a nafa tɛ fɔ ka ban quoi économiquement a bɛ arayi sira ninnu bɛɛ labalo parce que gidɔrɔn tɛ a sira ninnu caman ni ɲɔgɔn cɛ donc tɛrɛn de bɛ kɛ sababu bɛ na ka ninnu bɛɛ koloso ɲɔgɔn na u bɛɛ b'u ka sɛnɛw kɛ walima u b'u ka kurun ni fɛnw caman dilan ka taa n'a ye gari la de wa a bɛ se hali ka te wuli ka taa n'a ye gari la k'a feere mɔgɔw bɛ a bɛ économie yɛrɛ so quoi minɛnw san a la quoi a nafa tɛ fɔ ka ban sira aussi quoi voilà maintenant pour que directement ka a ka kɛ fɛn ye comme déjà yɛrɛ y'a ye aw sɛgɛnna kosɛbɛ a jɔlen pour que a ka fɛn ye sisan fɛn bɛna kɛ fɛn sabatilen faut que i bɛ min fɔ social don c'est vrai mais faut que tɔnɔ dɔ fɛn ka se ka sɔrɔ a la ni tɔnɔ in tɛ ka se ka sɔrɔ a bɛ kɛ fɔlɔ ta ɲɔgɔn na a bɛ segin tuguni an y'a ye hali avion so min tun b'an bolo compagnie aérienne min bɛ Mali bolo a binna ten cogo kelen na

c'est de là que tout commence quoi oui. dès le moment où il b'a bɔ baarakɛla la ko baarakɛla masurunnamɔgɔ dɔ k'i bɛ avantage dɔ k'o le dɔrɔn bɛɛ b'i profiter o fɛ quoi parce que a bɛna dɔ yira k'a fɔ ko a bɛna a kɔrɔkɛ den dɔ yira ko y'a den a dun den don mais est ce que ale ka kan sariya la pouvoir la donc tout commence par ça État k'a jɔ a jɔyɔrɔ fana parce que n'i ye minnu bɛ tɛrɛn sira arayi kɔnɔna la wagon kɔnɔna la minnu b'u ka yuruguyurugu kɛ mais minnu sigilen bɛ biro kɔnɔna la n'olu fana ma kɔlɔsi n'i y'a recette fara ɲɔgɔn kan k'a d'olu fana ma olu fana bɛ se ka kari fara n'a ye donc il faut que je pense que arayi siralamɔgɔw ye fɛn caman faamuya et nous au niveau du collectif sauvons les rails ça c'est pas le journaliste qui parle mais c'est le collectif sauvons les rails qui d'accord anw ka fɛn bɛ kɛ sensibilisation de parce que a ye nin san damadɔ min kɛ jɔlen san naani min kɛ jɔlen population ye fɛn caman faamuya n yɛrɛ y'a f'i ɲɛna n ye trajet caman kɛ k'a ta bamakɔ fo kayi an jɔra a dugu bɛɛ la kelen kelen n ye expression ye sur le visage j'ai senti que train in fɛn dɔ b'u jɛ hali n'u tɛ voyage la hali n'u b'a mankan mɛn ça leur fait du bien ça nous fait du bien mɔgɔ fɛn bɛ arayi sira fɛ ça fait du bien de l'entendre c'est la distraction voilà donc je pense que u caman y'a faamu caman bɛn'a ye maintenant k'a fɔ ko train in jaɲati bɛ an ye kunta yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ train ko kuma chaque fois ni n b'a kuma kɛ n t'a fɔ k'a ban ne mana da don kuma la kunta dugu bɛ arayi sira in fɛ hali ala ma taa dispensaire tɛ yen nɔ ni mɔgɔw ka bana compliquera k'a ye eh, dugu eh, eh, dɔnnibaga furakɛli ta domaine na n'a y'o ka compétence dan u b'a don tɛrɛn kɔnɔ ka taa n'a ye kayi soit ka na n'a ye bamako i b'a ye k'a fɔ ko tɛrɛn san naani kɛ jɔlen kunta maa min sara parce que faute d'évacuation moyen de moyen d'évacuation san naani a y'o de kɛ jɔlen voilà a ka ca n'a ye dɔɔni parce que 2018 u y'a essayer k'u b'a lawuli a ma se ka wuli a wuli a ye kalo fila de kɛ a kalo fila de kɛ boli la bon o voyage la an yɛrɛ tun b'o voyage la o y'a sɔrɔ baba mulaye de tun bɛ yen nɔ baba mulaye ka cabinet kɔnɔna la a y'an saba resuwa ne isa jawara kamara a y'an resuwa a ye layidu caman fɔ an ye o kɔfɛ an y'a ka foto ye sud afrique a bɛ machine kɛrɛfɛ a bɛ ka foto ta bon i m'a ye depuis n bɛ ka kuma i m'a ye l'actuel ministre de la de la de transport i m'a ye n m'a tɔgɔ fɔ n ka kuma la pas parce que k'a tɛ baara mais parce que bon en réalité ne m'a ye à l'œuvre

a ma se ka wuli a tile la an filɛ k'a ye bi bon ministre min bɛ yen nɔ actuellement plan d'urgence baara bɛ ka relancer a ka continuer maintenant an bɛna ale fana observer o de la maintenant. d'accord ayiwa o b'a to an bɛ taa ɲɛfɛ waati bɛ an nɔfɛ ka ban an bɛ don an ka thème filanan kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ eh, train ko in ala k'a kɛ sabatifɛn ye parce que transport domaine na fɛn bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don avion n'a jɔyɔrɔ bɛ yen train n'a jɔyɔrɔ bɛ yen bateau n'a jɔyɔrɔ bɛ yen mobili yɛrɛ n'a jɔyɔrɔ bɛ yen Gko in ala k'a kɛ sabati fɛ n'a kɛra saba a ka a ka kɛ badabada bada a kana kɛ kalo kɛ kalo fila k'a jɔ da kɔrɔ ba ta bɛ don an ka tɛmɛ filanan kɔnɔ mara sanga an y'a ye kɔni zuo ye den zuo de de an ye san fila sɔrɔ emisɛn yɛrɛ fɛn min min tun wili la n'a kɛra sababu ye ni i bɛ ka fanga yɛrɛ dafela senfɛ fagalibaw kɛra le di tile ale de du ayiwa a ko bɛ msɔn kɛra dɔgɔkun tɛmɛnren mama duko ye a ye se ka kuranɛkalan kɛ ka dugawu kalan kɛ ka dugawu kɛ ale ni ka point de presse kɛ d'abord an b'a daminɛ fɔlɔ a situation comme e ye kunnafonidila ye enquête yɛrɛ bɛ da jumɛn na parce que an kun y'a ye forsati ɲɛmɔgɔ minɛna polisi ɲɛmɔgɔ minɛna fo ka n'a bila bi la an ma kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ e bɛ ko jumɛn kalama a ko la bon yanni n ka se o ma n bɛ ye cɛba min tɔgɔ n'o ye mamudu diko ye n b'a dɔn depuis bi ko tɛ mais n y'a découvrir en 2006 bon 2006 n y'a découverte kɛ an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na yɛrɛ sinon n b'a dɔn depuis kuma jan mais n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn eh, mɔgɔ min don jamana kɔnɔna la ni nin mɔgɔ sugu bɛ jamana kɔnɔ c'est une chance à saisir à ne pas rater opportunité don maintenant mun na n b'o fɔ sidi parce que n'i ye nin fɛn min kɛlen filɛ nin ye mouvement min kɛlen filɛ nin ye ka na ni yɛlɛma ye eh, mamudu diko a ye jɔyɔrɔba k'a la a ye fɛn kɛ fɛn min bɛ kɛ sababu ye ni changement nana et puis encore n bɛ min fɔ fana a ka atout principal ye min ye min ye ne content kosɛbɛ mɔgɔ min don mɔgɔ sabalilen don mɔgɔ min don parce que sidi n'i ye ɲɛmɔgɔ ye il faut que an ka ɲɛmɔgɔ k'o de faamu f'i ka critiquer de a ka f'i ma k'i critiquer o de kɛ mɔgɔ dafalen tɛ o bon n'i bɛ critiquer i bɛ jɛn n'a ye o ye koba de an ka tɛmɛ bon sidi n bɛ min f'i ye eh, fɛn min kɛra fagali min kɛra o sidi tiɲɛ yɛrɛ la n y'o o kuma kelen de f'i ye parce que moi j'ai dit que transition an b'u dɛmɛ mais an ka dɛmɛ o bɛ kɛ i n'a fɔ silamɛya ala kira sallallahu alaihi wasallam ale ye dɛmɛ fɔ dɛmɛ cogo min na an bɛ dɛmɛ kɛ ten de a ko ko i balima silamɛ n'a bɛ tiɲɛ kan i b'a dɛmɛ tiɲɛ kan ko n'a bɛ fili la i b'a dɛmɛ fili kan sahabaw y'a ɲininka ko e k'i b'a dɛmɛ fili kan cogo di i b'a n'a bɛ nkalon kan i b'a dɛmɛ cogo di i b'a dɛmɛ ka bɔ nkalon na n'a bɛ sira jugu i b'a dɛmɛ ka bɔ a kɔnɔ donc o de la n'i y'o fɔ bi mɔgɔw t'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ k'i t'a fɛ k'i ye fasodenjugu i bɛ ka critiquer o tɛ an bɛ min fɔ nin yɔrɔ la an kɛ ti sidi foyi an ma taa yɔrɔ si an ma bouger o bougeba ma kɛ parce que mun na la constitution du Mali est très claire la constitution du Mali dit que tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité, mm. sa culpabilité soit prouvée par une juridiction compétente, compétente oui. maintenant ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ni i nɔminɛlen don ko la i nɔ tɛ fɔlɔ fo kiri de i ka kiri ka tigɛ kiri latigɛ lasogo dɔɔni fɛ n'o ma k'i nɔ tɛ donc o kɔrɔ depuis ko in kɛra fo bi maa si tɛ yen maa min condamné la a ko la wa or sidi nin ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ c'est très simple ni enquête ka nɔgɔn jugement ka nɔgɔn ɛɛ premier ministre tun y'o fɔ ka kɔrɔ bi bi na ale bɛ fanga la wa enquête ka nɔgɔn n bɛ k'o de f'i ye n b'o de ɲɛf'i ye yan mhm. parce que jamana ko kɛra min wagati min na ɛ olu yɛrɛ ni i ye kumana min na M5 RFP bɛ yen Moctar Ouane ale tun bɛ premier ale tun ye premier ministre ye M5 a était très clair

donc ni n ko k'a ka nɔgɔn eh, maga misali la sidi fagali minnu kɛra eh, diko ka yɔrɔ la hmm. eh, a bɛɛ ko dɔnnen don c'est très simple hmm. eh, unité eh, n bɛ ka min f'i ye n bɛ ka min f'i ye n k'a ka nɔgɔn mun na parce que a ma kɛ a ma kɛ mɔgɔ kɔ mɔbili min nana mɔbili yelen don ɛ vidéo bɛ yen et tout est clair et puis encore fɛn min kɛra ɛ boulevard de l'indépendance la caméra cachée bɛ yɔrɔ bɛɛ n t'a dɔn n'i b'a n'i n'i hakili b'a la mm, waati min na meeting tun bɛ kɛ an tun bɛ taa couverture la caméra cachée bɛ fan bɛɛ ORTM fana bɛ ten mm. bɛɛ yelen don donc maintenant et puis encore pour que ɛ ordre ka kɛ armée ɛ jamana sariya kɔnɔ marifa tɛ ci ten finitigi ordre de bɛ di o c'est c'est très hiérarchisé donc ni pour que enquête ka kɛ c'est pas compliqué Forsat a fonctionnement dɔnnen don tiɲɛ tɛ a bɛ kɛ cogo min o don baara ka kɛ cogo min na o tout est clair donc maintenant ni enquête bɛ fɛ ka kɛ k'a dɔn k'a ɲɛdɔn o ka nɔgɔn mais mun de bɛ k'a mɛn sira la sidi n bɛ ka min fɔ bi kelen ne senda bikɛ kɛ ye cogo t'o la donc n bɛ fɛ ka min fɔ sidi enquête fagali minnu kɛra là où je vous parle nin transition ye fɛn kelen pe min an b'a ɲini u fɛ transition ye fɛn kelen pe min n'an b'a ɲini u fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la gouvernement in o de ye ka fɛɛrɛ dabali tigɛ fagali minnu kɛra ani banani minnu kɛra ani tiɲɛni fagali dɔrɔn tɛ dɛ tiɲɛni minnu kɛra les casses fagali minnu kɛra banani minnu kɛra u ka fɛɛrɛ kɛ ka jugement kɛ parce que adamaden ni de tora a la yanni eh, transition ayiwa ka ban. d'accord Thiam ayiwa m5 rfp kati hakili la i bɛ ko caman kalama o ko la oui. ayiwa maa minnu sara nin y'a san fila ye ayiwa enquête ko ye mun de bɛ ka ko balan dɛ ayiwa sidi sani n ka don kuma la o la n bɛ fɔlɔ ka dugawu don kɛ ka taasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu ni binna 10 11 12 juillet 2020 oui. eh, ala ka hin'u la ala k'u dayɔrɔ sumaya yarabi u ye kɛlɛ min kɛ eh, ala k'a dɔ u ye kiyama jɔ don parce que a kɛra kunnaja ye a don eh, balle bɛnna olu de ma a bɛnna n'olu de ye ka eh, ala ka wele sela olu ma sinon an bɛɛ bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ a la Wallahi. parce que a kɛra le 10 mais dans la nuit du neuf au dix sira sira tigɛla an bolo kati depuis le neuf an ye sira tigɛ kɛ kati donc activitéw déroulé la bamakɔ nin cogo la mais Sidi depuis coup kɛra ka dɔgɔkun kelen ka dɔgɔkun fila kɛ ne commencera k'a ye k'a fɔ ko kiri ko tɛna ye nin na hmm. parce que c'était à chaud fanga yɛlɛma kɛra a tun ka kan ka daminɛ fɛn fɔlɔ min na dɛ o ye o ye quoi parce que marifa cira mɔgɔw la dɛ mɔgɔw bololankolon marifa cir'u la k'u faga wa unité min y'a kɛ a unité identifiera a ɲɛmɔgɔw dɔnnen don mais i b'a dɔn fanga taraki kɛra dɔrɔn mɔgɔw nana ka na a kɛra diversion façon dɔ kan mɔgɔw bɛ ka focaliser yɔrɔ dɔ kan alors que la vraie action se passe ailleurs donc u b'u détourner ka bɔ réalité yɛrɛ la bon maa minnu kɔni sara tancogo la i b'a ye halisa a dossier bɛ ka traîner chaque fois mɔgɔ min bɛ premier ministre la bi so docteur Sogɛli Kokala Mayiga ni M5 RFP ni ale ɛɛ comité stratégique président kɔrɔ don ɛ k'a to M5 na halisa o y'a sɔrɔ a ma privatiser o mɔgɔ min bɛ yen nɔ a tɛ kuma k'a ban n'a ma 10 11 12 juillet fɔ tiɲɛ don a ka kuma o kuma a b'a kɔnɔna la mais fanga nana ta ka d'a yɛrɛ ma a kuma tɛ mɛn la tuguni a kuma tɛ mɛn la tuguni parce que kɔrɔ ye yɔrɔ dɔ fɔ par exemple c'est clair ni i ko ko mɔgɔ min faga kɛ k'i b'olu nɔ minɛ mɔgɔ minnu fana cɛnɲɛni olu fana i b'a k'a fɔ ko sa jamana a fo na a de fo dɔrɔn lajisiti para sa i fo an tan nas fo dɔ ka kɛ ka se ka ka se ka yafa pa que ne b'a fɔ' fɔ a bɛɛ kɛra' la bɔ ko a bɛ ka jama eh, fagali minnu kɛra o tiɲɛni minnu kɛra o ne b'a fɔ a bɛɛ kɛra jamana ko kɔnɔna la quoi mali ko de y'an se nin bɛɛ ma a ka ɲi a man ɲi quelque part an bɛɛ b'o kɔnɔna la mais an b'a fɔ a bɛɛ kɛra eh, mali ko kɔnɔna la donc n'a ma yɛrɛ se ka kiri kɛ maintenant a ye conférence dɔ kɛ au moins mɔgɔw ka bɔ mɔgɔw ka jɔ u jalaki kɔrɔ mɔgɔw ka yafa deli k'a kɛra cogo min na o ɲɔgɔnna wa i n'a fɔ Sanogo ka kɛ cogo min na Sanogo ka mais ils ont travaillé à sauver un individu mɛ alo kɛ nin k'a la saji don taraweleraba ye a so bɛ pe ye sanu ta tun ye sanu dɔrɔn de baara bɛɛ kɛra ka sanu dɔrɔn de e ye mɛ nin na kec de ban don mali sudafiri olu ka apte ni fɛn na cɛnɲɛn min kɛra mɛ se papti mɛ b'a ko fɛn kɔfɛ vte rekɔsilacɔn mɛ ya de polisi bila isɔnf izɔnporodusi k'i fɛnsɛn o nɔ u nana ka noirw lasigi n'an y'u minɛ an b'u torturer tantôt n'an b'u faga an b'u faga tancogo la u y'o fɔ jama la bɛɛ ɲɛna f'u bɛ kasi ka tila ka yafa deli bon victime bɛ kasi la bourreau bɛ kasi la mais bɛɛ yafara ɲɔgɔn ma on peut faire ce genre de choses sinon nin ko la kunta u bɛ se ka mɔgɔw de minɛ ka fɛn dɔ la n'an taara ni o sira ye est ce que o tɛna mɔgɔ wɛrɛ bila k'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ toujours non non i b'a dɔn min don n'an taara ni o sira ye yafa bɛ kɛ mɔgɔw bɛ fɛn kan parce que nin na nin kiri tɛ se ka ɲɛdɔn parce que mɔgɔ minnu ye fanga mɔgɔ minnu ye fanga taraki est-ce que mɔgɔ y'a liste complet sɔrɔ mɔgɔ surasi duuru de bɛ ka fɔ mais surasi duuru mali mumɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'olu tɛ se ka nin initiative ta o liste complet maa m'a sɔrɔ a tɛgɛ la fɔlɔ 10 11 12 juillet FORSAT y'a kɛ n ko ɲɛmɔgɔ bɛ FORSAT la o ɲɛmɔgɔ bɛ yɔrɔ jumɛn a ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu bɛ yen nɔ mais maa ma deli k'olu tɔgɔ mɛn u tulo la fɔlɔ an bɛ caman caman dɔn a ɲɛmɔgɔw la o sidi ale n balimakɛ min fɔ non a ka o kuma o c'est à dire an k'o kuma bila quoi mhm. o kuma kana ta parce que mhm. non an k'o kuma bila parce que Musa wagati Musa ka wagati la mhm. an révolution na ɛɛ 91 mɔgɔ minnu bɛ yen qui a tiré qui a donné l'ordre de tirer jugement kɛra jugement kɛra il y a eu des condamnations ah o kɛra Musa ka wagati la o donc maintenant fagali yafa tɛ mɔgɔ bolo hali silamɛya sariya la n'i ye mɔgɔ ka mɔgɔ faga yamaruya tɛ mɔgɔ bolo ka yafa deli mɔgɔ fɛ a tigilamɔgɔ yɛrɛ a tiɲɛtabagaw de bɛ se k'a fɔ u yafara tiɲɛtabaga kelen tɛ f'a tiɲɛtabaga bɛɛ n'a y'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ den ye den tan de ni den kɔnɔntɔn ko k'u yafara ni kelen ko k'a ma yafa a ti sɔn kiri bɛ kɛ donc n bɛ ka mun nin tɔw ye o nin ye fɛn min ye ɛ ni an taara o sira fɛ n'a fɔra yafa kɛ ka dɔn mɔgɔ minnu fana ye jamana nafolo ɲagami dun n'a fɔra e o fana bɛ se ka bila minɛ kɔnɔ n bɛ ka min fɛ kiri de bɛ kɛ a kiri kɛli ka nɔgɔ premier ministre min tun bɛ k'a fɔ k'a fɔ ko ka kiri kɛ n y'a fɔ cogo min na ale tun bɛ ka wagati min na Moctar Ouane bɛ yen et puis encore u ka dix commandements na tun b'a la donc o nana fanga la ale de bɛ kiri kɛ parce que a bɛ k'a fɔ transition ka transition ka u kan ka minnu kɛ u ka plan d'action bɛ yen u b'o de objectif atteint donc olu de bɛ kiiri kɛ maa minnu ye min kɛ k'o fɔ o la ni kiiri kɛra sisan e ye min fɔ sisan grâce ni fɛnw bɛ yen parce que même ni kiiri kɛra k'a fɔ condamné à mort grâce présidentielle ni fɛnw bɛ yen mais fo kiiri de ka kɛ wa o kiiri kɛli fana ka nɔgɔn ni kiiri bɛ kɛ fana a ka kɛ a tɛ kɛ kiiri fankelenma ye dɛ sidi mɔgɔ minnu ye ordre di mɔgɔ minnu ye jamana ka jamana ka yɔrɔw tiɲɛ mɔgɔ minnu banana mɔgɔ minnu ye marifa ci mɔgɔ minnu ye ordre di ka marifa ci ani eh, jamana ka local minnu tiɲɛna n'o ye ORTM ninnu ani assemblée ninnu mɔgɔ minnu ye yamaruya da ka a bɛɛ de siri donc maintenant mais n'o o kɛra a bɛ ɲɛ mais n'o ma kɛ n y'a fɔ cogo min na hadamaden ni bɔra fɛn min na transition ka baara fɔlɔfɔlɔ ka kɛ fɛn min ye n'u ye kɛlɛ kɛ yan'u ka na M5 ye kɛlɛ kɛ yan'a ka na o kɛlɛ de kɛra dɛ k'a yira Moctar Ouane na ko il faut k'a ka kiiri de kɛ tiɲɛ tɛ yan Moctar Ouane ni Bah N'Daw bon i komi olu bɛ gouvernement na sisan an b'a ɲini u fɛ u ka kiiri kɛ yanni deux ans in ka ban o la n'o kɛra jamanadenw hakili mais ni kiiri ma kɛ fɛn fɛn mana kɛ sidi fɛn fɛn mana kɛ ni kiri ma kɛ ok d'accord an bɛ taa ɲɛfɛ waati b'an nɔfɛ i n'a fɔ u b'a fɔ cogo min na vérité justice ensuite réconciliation bɛ kɔfɛ donc o b'a to eh, point de presse in senfɛ commémoration senfɛ Mamu Diko ka kuma an bɛna dakuruɲɛ kelen d'i ma i ka hakili jagabɔ kɛ o fɛnɛ sanfɛ parce que a y'a fɔ soulèvement kɛra ensuite parachèvement nana rectification kɛra après a ko redressement sisan qu'est-ce qu'il veut dire par là e yɛrɛ bolo i y'a faamu cogo di vous savez Sidi ne cɛkɔrɔba in kuma na a ka kuma a ka girin quoi sage ka kuma de don a ye kuma bɛɛ fɔ ka ban n'a fɔra ko redressement tɛ kelen ye o tɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye o a y'a fɔ ka kuma la o maliden cɛ n'a muso denmisɛn ani maakɔrɔ an bɛɛ de kan ka tigɛ kɛ kelen maa si man ka to kɔ hali Sidi n b'o de fɔ n ka émission na k'a yira jamana mara bɛ maa minnu bolo bi n'o ye colonel Asimi Goyita ye Sogɛli Kokala Mayiga fo ka taa bila institution tɔw la n'o ye Maliki Jawu ninnu ye sɔrɔdasi cɛ duuru ninnu u kan ka fɛɛrɛ dabali tigɛ mɔgɔ minnu bɛ yen mɔgɔ mɔgɔ de bɛ jamana in kɔnɔ que ça soit M5 élément mɔgɔ minnu bɛ yen ani mɔgɔ minnu ye jamana mara yanni bi cɛ IBK ka wagati la olu mɔgɔ minnu bɛ yen est ce que est ce que n faamu n'u kɛlen don ka kule bi n b'a dɔn ko regroupement pour une transition apaisée wa mun de donc o o olu minnu bɛ yen parti kɔrɔ minnu bɛ u ka fɛɛrɛ kɛ a leader leader k'u mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan Sidi an ka jɛ jamana in bɛ taa cogo min na an ka kɛ ten parce que n'o ma kɛ Sidi a tɛ nɔgɔya dɛ parce que jamana tɛ jɔli tɛ kɛ jamanaden ka kɛ jamanaden kelen kɔ an ka fara ɲɔgɔn kan jamana in bɛ baara cogo na baara ten n'a fɔra ko fanga kɔrɔ fanga kɔrɔ mɔgɔ ou bien politiki mɔgɔ politiki mɔgɔ Sidi dès le moment i kɔni i ye jamana mara i ye politiki mɔgɔ ye bon mɔgɔ min bɛ primature la bi ale ye parti dɔ ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Sogɛli ye politiki mɔgɔ don bon ko mɔgɔ minnu ye fanga mara ka tɛmɛ ko olu mɔgɔ kana yɛlɛ non nin gouvernement na yan mɔgɔ dɔw b'a la premier ministre yɛrɛ ye IBK ka fɛn kɛ ka tɛmɛ donc hali mɔgɔ minnu bɛ eh, finitigiya la bi u bɛɛ ye u bɛ commandementw kɛ ka tɛmɛ IBK ka waati la donc an kana to o fɛ si eh, Diko ka kuma laɲini ye min ye mhm. an k'an fanga kɛ kelen an ka bɔ an ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ anw de ye bɛ fɔlɔ anw de bɛ bala an k'an fara ɲɔgɔn kan pour que jamana in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na an ka hakili kɛ kelen an ka bɛn kelen kan donc fɔɲɔgɔnkɔ ka dabila o tɛ ɲɛ fo critique ka o tɛ ɲɛ fo an ka ɲɔgɔn lagosi dabila o tɛ ɲɛ médiaw kan an ka ɲɔgɔn buruja dabila bɛɛ n'i ka kan mɔgɔ min bɛ yen ni mɔgɔ dɔ wulila k'a hakilina fɔ fanga tagabolokow ma ɲɛ il faut pas que k'a fɔ ne bɛ ka nin tigi soutenu a k'a ka mɔgɔw bila eh, média la o ka dɔgɔya ma o kana kɛ an ka hami kɛ jamanako ye Diko bɛ fɛ ka nin fɔ redressement kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye an ka an kana ɲinɛ mɔgɔ si kɔ jamana baara la ayiwa d'accord eh, Thiam eh, hakili jagabɔ kɛ eh, Dicko chaque fois n'a kɔni bɔra kɔni mm-hmm. i b'a sɔrɔ a kuma bɛ caya kosɛbɛ mm-hmm. tɛmɛnen na an y'a mɛn ko arrogance kuma nana mm-hmm. le peuple est pris en otage cette fois-ci redressement ayiwa e hakili jagabɔ ye jumɛn o kan déjà imam Mahmoud Dicko maa min don k'a fo kosɛbɛ c'est un grand patriote m5 rfp victoire n'i y'a sen bɔ a la tɔ b'i dɛn parce que maa o maa boulevard kun ka fa i b'a ye k'a fɔ ko a ka cɛsiri kun fanga ka bon a la kosɛbɛ donc euh, chaque fois n'a ka bɔliw bɛ kɛ k'a bɛ kuma i b'a ye k'a fɔ ko maaw b'u tulo majɔ parce que à chaque fois a bɛ message de bila message min bɛ maliden bɛɛ bila k'i t'i réfléchir ah a bɛ fɛ ka mun fɔ ah mun de bɛ a kɔnɔ a bɛ fɛ ka mun kɛ donc là je pense que c'est extrêmement important a ka nin sen ta bɔli la a ko ko euh, nous avons fait la révolution

il a parlé de arrogance o ye eh, avant dernière version ye ah oui. mais version laban nana kɛ redressement ye donc ça veut dire que a ye arrogance fɔ waati min na o kɔrɔ eh, transition baara bɛ ka kɛ ka maa dɔw sen bɔ a la ka maa dɔw wele ka na u don a la donc a bɛ ka kɛ woloma wolomali ye Ah oui. donc redressement ye ka hakililajigin kɛ k'a fɔ ko kunun n y'a fɔ a ma ta en compte bi n bɛ segin a kan tuguni a tɛna se ka kɛ ni mɔgɔ kelen ye a tɛna se ka kɛ ni jamakulunin dɔ ye a bɛ se ka kɛ ni malidenw de ye donc je pense que c'est extrêmement important Dicko y'o kuma min fɔ à ne pas prendre à la légère parce que Mali la nɔ bibi in na tellement que mɔgɔw wulilen don naɲini na mɔgɔw wulilen don tɔgɔ ɲini na mɔgɔw wulilen don jɔyɔrɔ ɲini na caman bolo nin transition in ala ye nin na Mali kɔnɔ de walasa olu de ka kɛ fɛn ye donc i b'a ye k'a fɔ ko maa o maa n'i bɔra k'i b'i hakilinata fɔ n'a ni Choguel hakilinata tɛ kelen ye u bɛ bɔ i bɛ buruja i ɲɔgɔnna faso e mana hali bɔ k'i bɛ sɔrɔsiw bila sira dɔɔni hali ni o kuma kolo gɛlɛya dɔɔni dɔrɔn ko non k'i bɛ sɔrɔsiw contre la donc k'i bɛ France ka baara la France jɔn ou bien k'i bɛ Côte d'Ivoire ka baara la il faut qu'on sorte de ça à un moment donné mɔgɔ caman bɛ kulo ni transition ye bi e y'a mɛn e bɛ tigɛrɛ fɔ transition n ko dɔw de ka cɛsiri ye a lana mɔgɔ bɛ se ka transition fɔ bi k'i tɛ Imam Dicko fɔ wa ni a kun man d'ale ye fanga sera degré dɔ la il pouvait tout avoir avec IBK nka y'i kɔ don o la à un moment donné mɔgɔ caman bɛ transition in ministre la bi fɛnnin dɔw kun bɔra waati dɔ la n k'olu tun bɛ n k'olu tun bɛ na M5 kɛlɛ u ye M5 kɛlɛ yɛrɛ o fɛnnin kun kama mais bi olu bɛɛ bɛ yen nɔ bi k'u disi gosi n'a ye donc je pense que à un moment donné il faut qu'on sorte de ça les rares personnalités qui osent aujourd'hui sortir k'u hakilinata fɔ Mali ko la vraiment k'olu décourager parce que an y'a jateminɛ magistrats bɛ yen nɔ olu y'u ka jɛkulu sigi magistrats mana kiri tigɛ n'i bɔra ka u critiquer u b'i ladon a kɔnɔna la i jiginnen kalo fila ye ko outrage à magistrat et je pense à un moment donné que u ka textes fana ta u ka se ka jamana personnalités fana lakana u ka se ka to ka bɔ k'u hakilinata fɔ an mago b'u hakilinata la Dicko ye nin fɛn fɛn i b'a ye maliyɛn bɛɛ bila réflexion na wa c'est extrêmement important donc an bɛ to réflexion de la dɛ an bɛ an bɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la an bɛ solution sɔrɔ solution sɔrɔ mɔgɔ tɛ ka réfléchir bɛɛ bɛ ka kun a fɔra ko bɛɛ ka yɔrɔ kelen lajɛ ko bɛɛ ka soutien soutien soutien mɔgɔ bɛ se ka soutenir ka tɛmɛ anw kan wa an bɛ se ka sɛgɛn dɔrɔn ka tila k'o fɛn kɛlɛ mais n'i y'a ye an bɛ k'a critiquer c'est que a taabolo de man ɲi i ye min kɛlɛ kunun i ye min dénoncer kunun n'i bɛ ka o ye bi n'i y'i sigi i bolo fila da i sen kan c'est comme si e ka kun wuli ka jɔ tun ye mɔgɔ ko de i bɛ ka kɔntoro kun don i bɛ ka taara e mɔgɔ t'a tɔsi la mɛ mɔgɔ ko tun tɛ paratigi de kun don sisan ko de kun tan kelen sisanfa duuru mɛ parati o si o ko laribaolisiɔn o ko dɛ dɔ bɛyɔn fɔ si pɛsifeere mɔgɔ bɛ bɔ k a tilala' fɔ si fo kɔnba mɔgɔ bɛ bɔ ka kɛlɛ kɛ k'u ye yɛlɛma ka kɛ ayiwa mara tɛmɛ laban bɛ don kɔnɔra pma waati bɛ ye an kɔ an y'a ye gɛlɛya kɔni bɛ diɲɛ kɔnɔ gɛlɛya sababu ye jumɛn ye ko grin bɛ yen nɔ o bɛ yirisi ani ni kiran cɛ mais ko ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo bɛ i kunna don de la an ka gouvernement ye communiqué kɛ o don na taji ko ko taji bɛna gɛlɛya mais a kɛlen panique commencera ka don mɔgɔw tu la kaban parce que dɔw taara k'u bɛ taa essence san ko k'a bila u bolo ka réserve kɛ wa stationtigi dɔw fana bɛ commencer ka banga feere kɛ n'a gɛlɛyara don min na k'u bɛna feere an kan ka fɛɛrɛ yanni n ka t'o la n bɛ mot kelen fɔ dɔrɔn n balimakɛ ka kuma sɔnti la o ye finitigiw ka ko ye k'a jɛya bɛɛ ye maa minnu bɛ ka kuma arajo sow la ka kuma réseau sow la k'a fɔ eh, karisa bɛ sɔrɔsiw eh, karisa bɛ sɔrɔsiw fɛ karisa tɛ sɔrɔsiw fɛ Sidi u ka an ka bɔ nkalon kɔnɔ maliden tɛ yen min tɛ sɔrɔsiw fɛ sɔrɔsi y'an bɛɛ de ta ye on doit pas politiser l'armée n'i y'a mɛn jamana sɔrɔsi don sɔrɔsiw y'an bɛɛ de ta ye bon ninnu minnu fana nana sanfɛla la an bɛ tɛgɛrɛ f'u ye ils sont les bienvenus bon u bɛ ka baara kɛ cogo min na u ka baara kɛ cogo dɔw ka ɲi mais minnu man ɲi Sidi n'o fɔra o tɛ baasi ye donc maintenant il faut que minnu bɛ k'a fɔ n tɛ sɔrɔsiw fɛ bɛɛ bɛ sɔrɔsiw fɛ parce que il faut que an qu'on fa qu'on fait la part des choses mɔgɔ duuru minnu filɛ nin ye ni olu kɛra sababu ka na ni changement ye olu ka n'i ye olu critiquer o kɔrɔ tɛ sɔrɔsi bɛɛ ye o o kɔrɔ t'o ye o fo mɔgɔw k'o de faamu donc maliyɛn bɛɛ bɛ sɔrɔsiw fɛ sɔrɔsiw ye an dɔgɔw don an kɔrɔw don armée bɛɛ ta ye armée tɛ mɔgɔ ta ye fɔlɔ an ka tɛmɛ o kan i ye min fɔ Sidi o kuma an bɛ min fɔ mɔgɔw ye gɛlɛya ee Sidi on vient gouverner pour gérer i bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye i bɛ ka gérer n'i tɛ se i bɛ taa ka bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ na kuma kuma kuma fila tɛ o kuma ye kelen de ye o ko essence gɛlɛn Ukraine don wa irisi don wa faransi don wa Sidi nin bɛɛ ye burukusi kan an ka bɔ nkalon kɔnɔ il faut que parce que on est ministre pour gérer une situation IBK tun bɛ jamana ɲɛmɔgɔ la mun de la maliyɛnw wulila ka jɔ k'a fɔ IBK tɛ se mɔgɔ dɔw ko ko ni IBK taara ko jɔn bɛ na mais IBK taara mɔgɔ wɛrɛ nana u bɛ o bɛ k'a kɛ dɔn n'i ye minisiriri ye i ka di porotima kɔnɔnada la n'i tɛ se ka fɛn ka ɲɛ e bɛ bɔ o mɔgɔ de bɛ na dɔn o kuma kɔrɔ jumɛn i bɛ ka ka waati la pto tun bɛ sifasɔn o e san tun bɛ sifasɔni o e sansiw tun ka gɛlɛn n ko foyi ta la siri n'a kun tora p nɔrɔma la a tun bɛ se ka sa mɛ u b'a sifasɔn ka sifasɔn dɔrɔn k'a piri dɔgɔya o de y'a to mali sansi tun ka nɔgɔ n' kɛrɛfɛ jamana bɛɛ ye fɛn caman bɛ sifasɔn yan nɔ dɔn tɛna hali n'o y'a sɔrɔ ɛ Ukraine ko mankan don gouvernement de bɛ disposition ta bon ko bɛ tan cogo la an bɛ fɛɛrɛ jumɛn de kɛ an ka jamanadenw fɛnw o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na sidi o de bɛ kɛ mais n'a fɔra k'an k'an hakili k'an endoctriner quoi k'an hakili lasunɔgɔ bon Ukraine mankan don dɛ essence da ka gɛlɛn mali kelen tɛ mali kelen tɛ cogo di n'i ye mise n'i ye comparaison n'a pas raison ko da ko ma ko lanɔgɔ don u b'an ni Côte d'Ivoire dan ibrahim ka olu ka train de vie bɛ cogo di u ka revenu bɛ cogo di Sénégal ta bɛ cogo di un professeur de l'université en Côte d'Ivoire a bɛ min ta a bɛrɛ t'a de 1 million na un professeur de l'université un professeur de lycée a bɛ t'a de 500 000 an ka sɔrɔ ka dɔgɔ an ka sɔrɔ ka dɔgɔ donc maintenant n'i ye ɲɛmɔgɔ ye a bɛ kuma de fɔ an ye min ma bɔ sɛgɛn kɔnɔ parce que ni essence da gɛlɛla tuguni ka fara nin kan sidi donc a bɛ jouer fɛn bɛɛ kan an ko ko embargo embargo embargo banna mais fɛnw b'u nɔ la transport bɛ changer ni eh, a bɛɛ bɛ changer o dumunifɛnw bɛ changer a bɛɛ bɛ changer parce que fɛn bɛɛ liélen don donc k'a f'u ye hakili mɔgɔw hakili kana sunɔgɔ dɛ ni essence da gɛlɛyala a tɛ da cɛ jɛ kun a tɛ da muso jɛ kun gouvernement de b'a ka responsabilité ta o responsabilité ye jumɛn ye u ka fɛɛrɛ kɛ k'a subventionner c'est à dire ɔhɔn essence ye nin ye a kan ka feere kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ mɛ vma bɛ fɛɛrɛ dabali tigɛ mɔgɔ ka se k'a sɔrɔ kɛmɛ ni mɔgɔ o solisɔn i bɛ ka kungo kɛ o tun bɛ kɛ ganzeina o dɔn i kɛrarɛn ko ne tɛ taa o kɔnɔ pa que sari u ko ka ca n'i ye marabaga i b'a dilan n'i t'a dilan ne tɛ se hakilikiina ayiwa i bɛ caman ayiwa kari ko in kɔni gɛlɛya kɔni bɛ yan vma yɛrɛ y'a fɔ olu tun bɛ' se bɔnsɔn pa que tɛ dayɛlɛma fɔlɔ ye mhm. dayɛlɛma fɔlɔ u b'a fɔ ten u bɛ k'a subventionner mhm. mais sisan olu fana sera u dan na mhm. bɔra b'a fɔ cogo min na ko digi dan ye dɛnɛ ye u bɔra k'o communiqué de kɛ donc dɔ wɛrɛ bɛna fara a kan ayiwa e bɛ ka nin ko jateminɛ cogo di an kan k'a gérer cogo di n b'o daminɛ ni phrase dɔ ye phrase min ni an yɛrɛ tun b'a mɛn depuis an denmisɛnninma depuis an tɛ tubabukan kɔrɔ dɔn ko gouverner c'est prévoir mara ye ɲɛsigi de ye i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya dɔ bɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ ni mɔgɔw b'a ko crise mondiale a gɛlɛya bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko a natɔ don mais o waati la i b'i ka gouvernement ka compétence dɔn o waati la parce que e bɛ ɲɛ bɛ gɛlɛya natɔ la e ka kan ka mesure jumɛn ta maintenant pour que gɛlɛya ni fanga min bɛ ka na a n'o fanga kelen kana se e ka population ma n'o fanga kelen kana se e ka jamana ma e b'a kunbɛn cogo di k'a amortir au moins hali n'an ma kisi a gɛlɛya ma au moins a ka don an na dɔɔnin mais i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya ni chaleur min bɛ wuli a ka dɛsɛ ka fɛn na point de départ la a n'o chaleur kelen de bɛ don an ka jamana kɔnɔ su ko ni dugusɛjɛ dɔrɔn fɛn bɛɛ bɛ bari ka yɛlɛ et puis de façon désordonnée e b'a ye carburant ko filɛ hier moi j'ai appelé quelqu'un à Kayi ne ye dɔ wele Kayi kunu kunnafonidila Boubacar Kanute n y'a ka publication ye ko essence commencera ka tunun Kayi déjà o tuma tuma n y'a wele n y'a a wele ko mais n k'o bɛ se ka kɛ cogo di k'ale taara station belebeleba fila la bon ni tɔgɔ fɔ yamaruyala n bɛ tɔgɔ fɔ quoi a taara Shell la a taara Total la i kɔni b'a dɔn kɔni station belebeleba kɔni tɛ tɛmɛ olu kɔni kan jamana in yɛrɛ kɔnɔna la essence t'o yɔrɔ ninnu na bon après a y'a constater k'a fɔ ko yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ vingt litres bidon mɔgɔ bɛ ka taa ni o ye o bɛ ka lafa mais n'i taara n'i ka moto walima i ka mobili ye essence tɛ feere ma a bɛ feere vingt litres bidon ma donc o b'a jira clairement fɛn fila o kɔrɔ maliyɛn dɔw bɛ ka taa ka taa vingt litres bidon fa ka taa bila u bolo kɔrɔ ɲɛsigi kama ni essence gɛlɛyara au moins n ka taa n ka segin baarakɛyɔrɔ la walima dugukɔnɔna la n ka se k'o sɔrɔ ka moto walima mobili la o bɛ se ka ɲɛsigi mais a bɛ se ka min fana jira o de ye maliyɛn dɔw bɛ ka gɛlɛya ɲɛsigi o de ye a gɛlɛyatɔ don n bɛ taa san joona ka taa mara k'a mara n'a gɛlɛyara n b'a bɔ n bɛ bɔ k'a k'a feere feere gɛlɛya la o ye n ye seereya dɔ fana sɔrɔ journaliste dɔ fana yɔrɔ la o ye Madu Kone ale fana ye journaliste ye a bɛ Kayi Ok. a ko n ma ko citerne dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ citerne yɛrɛ bannen don k'u ka produit décharger k'u bɛ k'a to fɔlɔ k'a ka k'a gɛlɛya gɛlɛya bon Kunta e ni ne anw ye population de ye c'est pas notre responsabilité k'a fɔ ko citerne filɛ a bannen don ka décharger k'an bɛ taa f'a ɲɛna k'a décharger diyagoya la o c'est pourquoi on parle de l'Etat jamana bɛ yen nɔ o de kama justice bɛ yen nɔ o de kama de façon globale gouvernement bɛ yen nɔ o de kama bon nin n'a façon désordre bɛ kɛ jamana kɔnɔna la population ɲɛ b'a la mais u ɲɛ b'a la k'a fɔ mɔgɔ si tɛ yen nɔ i n'a fɔ gouvernement k'olu lakana o kɔnɔna la a gɛlɛya bɛ tila ka na et gouvernement ministre ka bon d'essence jamana de bɛ k'a bɛɛ ta en charge anw de bɛ bɔ Kati fɔlɔ ne tun bɛ essence litre kelen ta ka na n ka bureau la tila ka segin mais sisan ne bɛ ka kɛmɛ fila ta bon ni dɔ farala kan sisan dɔ bɛna far'o kan mais an ka sara bɛ a nɔ la sara tɛ ka évoluer mais Mali la nɔ il faut que u k'a faamuya k'a fɔ ko

embargo wulila ka sɔrɔ crise mondiale in fana bɛ yen nɔ est-ce que an ni tɔw bɛ se ka kɛ kelen cogo di a b'a fɔ c'est-à-dire anw tɛgɛ kora tulu la quoi tɔw tɛgɛ kora ji la olu ta jara anw ɲɛ a mɛnna dɔw yɛrɛ ɲinana jamana dɔw ɲinana a mɛnna ko crise mondiale bɛ senna parce que depuis a na waati olu ye mesure ta par rapport à cela dɔw commencera k'a fɔ ko ka produit dɔ tɛ bɔ jamana kɔ kan mais anw ta yan nɔ embargo nana bin anw kan fɛn min bɛ dilan anw fɛ yan fɛn min bɛ bɔ kɔfɛ bɛɛ da yɛlɛla. Finalement hali sogo min bagan min b'an fɛ yan n'o bɛ taa jamana wɛrɛ la o fana da gɛlɛyara. A bɛɛ da gɛlɛyara mais an t'a dɔn an bɛna min sɔrɔ mɔgɔ la quoi. A ka gɛlɛn eh. sisan madame waati banna donc an b'a to message laban oui mm-hmm. donc min fɔ ka folikan da u kan. U ka gouvernement ka solution hali n'a solution de bɛ kɛ de komi dɔ bɛ ka don essence u ka u ka fɛɛrɛ kɛ mm-hmm. ka dɔ fara saraw kan. Mm-hmm. O sɔrɔ solution ye dɛ ni dɔ farala saraw kan a bɛ fo mɔgɔw la. donc maintenant ee, n ka kumakan laban ye jumɛn nin bɛɛ la o ye jumɛn ye k'a jira k'a fɔ ee, fɛn min ye tɛrɛnko ye k'a jira an ka ee, n balimamuso la n'o ye ee, Mad- Minisiri Madinɛ- Madina, aha. Madinɛ Tarawele Mhm. donc madame Danbele Madina Tarawele D'accord. donc ministre de transport don k'a jira a la a ye baara min ni a a- a y'a ju minɛ A daminɛna, a aha. daminɛna Mhm. a kuncɛko ɲuman Ala k'a nɔgɔya a ye Amina. mais k'a jira k'a fɔ essai in tɛ quoi an bɛ mun fɔ an mago bɛ min na a ka wuli sisan fo ka taa transition ban o ye kelen ye siri k'a yira bɛɛ lajɛlen na mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye eh, mɔgɔ jamana mara bɛ mɔgɔ minnu bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la M5 gouvernement M5 RFP mɔgɔw k'a yira u la k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la premier ministre eh, mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu ni binna ayiwa malidenw bɛ k'a kɔnɔ dɛ mun na an bɛ k'a kɔnɔ an dara a la ɛ asimi goyita a ye ko M5 de ka mɔgɔ di M5 ye ale di donc munna ale tun bɛ ka kumakan mun fɔ propos minnu fɔ danaya don a ta dira u ka fɛɛrɛ kɛ ka jugement kɛ mɔgɔ minnu ni binna yanni transition ka ban n'o ma kɛ baara ma kɛ dɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa fɛn min ye eh, diko ye déclaration min n'a ka y'a kɛ u k'a ta en compte ka baara kɛ n'a ka kumakan ye fɛn min ye ukraine ko in ye essence ko in ye k'a f'u ye esansi ni a nana u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ subvention ni fɛɛrɛ ma kɛ subvention na u ka fɛɛrɛ dabali tigɛ pour que ka mesure ta pour que dɔ bɛ se ka fara mɔgɔw ka sɔrɔ kan cogo min na ɛ fɛn bɛɛ da gɛlɛla siri sugu kɔnɔ i tɛ se ka don sugu kɔnɔ bi esansi da gɛlɛli de bɛ jɔ a bɛɛ kan bon misali la e ka sara ye waa mugan ye bon e ka waa mugan kunu o waa mugan ni fɛnw da gɛlɛyala waa mugan normalement waa mugan tɛ bilen o donc a bɛna fɔ a bɛ fɛn min sɔrɔ a tɛ waa mugan valeur sɔrɔ bilen o donc il faut que dɔ u ka nin de jateminɛ donc o ne ka kumakan laban ye d'accord caman o ye an bɛ kumakan laban d'i ma ale n'i ka folikan laban d'aw kan voilà eh, kumakan laban ye min ye o de ye eh, tɛrɛnko in kɔni eh, halisa an bɛ dugawu kɛ transition ye parce que

eh, ka na don diko ta yɔrɔ kɔnɔna la k'a ye k'a fɔ diko cɛkɔrɔba in mɔgɔ kana a ye k'a fɔ ko eh, mali kanu t'a dusukun na sinon mɔgɔ min don a tun bɛ se ka to a ka misiri kɔnɔ a ka bɛ to a ka misiri kɔnɔ a dayirimɛ b'a bolo a tɛ gulo mɔgɔ si la a ka relation b'a bolo fɛn fɛn y'a diya a bɛ se k'a sɔrɔ a bɛ don min na i ko bi hali n'a y'a diya a b'a ka denbaya bɛɛ ta a bɛ bɔ mali kɔnɔ diɲɛ jamana caman bɛ yen minnu pɛrɛnlen don k'a bisimila mais o bɛɛ n'a ta a bɛ ka i da don maliko la a n'a ka cɛkɔrɔbaya a bɛ ka nɛni a bɛ ka buruja kuma sugu bɛɛ bɛ ka fɔ a ma je pense que eh, maaw k'a bonya a n'a ka faso ɲumanya kɔnɔna la ka na don embargo eh, carburant ko in kɔnɔna la mm. jamana ɲɛmɔgɔw k'a jateminɛ parce que ba degunnen bɛ kinni kɛ dɛ malidenw bɛ k'u muɲu k'u ka faso ɲumanya jira malidenw bɛ k'u muɲu k'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ ka bin an kan an kana an ta an dusu fɛ n'o tɛ an bɛna an yɛrɛ kɛrɛ fara n'an yɛrɛ ka muru yɛrɛ ye mm. donc malidenw bɛ k'o faamuya mais transition ɲɛmɔgɔw u k'o faamuya parce que an ɲɛ b'a la tuma bɛɛ dɔ bɛ ka fara fɛnw sɔngɔ kan min gɛlɛya bɛ ka bin jamanadenw kan

anw ka jamana nafolo bɛ mɔgɔ minnu bolo olu de b'a jira anw na mhm. k'olu pɛrɛnlen ka jɛ u negela dɔw kɔ jamana kanu kama jamana baara kama a tɛna fɔ anw ɲɛna k'a fɔ k'a bɛ miliyɔn ta kalo la k'a bɛ da clim kɔrɔ hali ni kuran tigɛra gurupu bɛ mɛnɛ aw kunna oh. segi lakanabaga jɔlen bɛ aw da la k'aw lakana 24 heures sur 24 mais marifa bɛ ka ta ka anw ɲini anw de bɛ fantanya kɔnɔ anw de bɛ gɛlɛya kɔnɔ la ni k'i tun bɛ kɛmɛ fila bɔ nasɔngɔ la bi n'i ye kɛmɛ fila bɔ nasɔngɔ la bi mara bɛ segin ka na f'i ɲɛna ko tobili tɛ se ka kɛ bi parce que nin b'a jɛ i bɛ taa kɛmɛ ye kɛmɛ naani na an bɛ ka degun fɛn la an tɛ furakɛ ala yɛrɛ la an lakanalen tɛ denmisɛnw tɛ ka kalan mais o bɛɛ la an bɛ k'an muɲu u fana ka kɛ sabali hali e k'i ka hali essence gɛlɛya olu tɛ essence san parce que bon de bɛ di tɔgɔ la an ka foli bɛ di ka di aw bɛɛ lajɛlen ma donc ka sɔn ka na an ka wele jaabi donc o ye baara ye maa bɛ fo baara min na surtout an bɛ jamana min kɔnɔ waati min na nin hakilina di gɛlɛyalen don kosɛbɛ i hakilina di dɔrɔn i yɛrɛ kumana ni mɔgɔ caman hakilina ma kelen i fa bɛ nɛni i ba bɛ nɛni i kɛra fasoden jugu ye ayiwa an bɛ dugawu kɛ halisa ala k'a ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka jisuma k'a fura ye an ka bi maa welelen kun ye elbesiri cam ka bɔ mali actu kɔnɔna na maa welelen filanan ale ye madani sangare ka bɔ ɲɛta kɔnɔna na an bɛ foli di lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma ni filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ an ka bi tɛmu tun ye jumɛn ye an kumana tɛrɛnko kan tɛrɛnko kɔfɛ diko ye sɔriti min kɛ mamu diko an kumana o kan fo ka na laban tajiko gɛlɛya min n'a bɛ sen na an kan ka se ka fura jumɛn sɔrɔ a ko la jamana ɲɛmɔgɔ jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye an ye hakili jagabɔ kɛ olu de kan reji kɔnɔna na maliki jankunba tun bɛ nɔ fo ka taa se mariam jalo ma an b'a fɔ ala ka mali lakana ala ka bɛn ni kelenya sabati mali kɔnɔ a k'an bɛn jɛmukan ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasalam